kodi iwe upanga chani ndi galuyo iwe ukuti ndi galuyo inu ndi magulu amene mumagwiritsa agalu ziwalo eh? tandiyankhe usapange zopusa tasuka tasamala chimachiga apa ndi pali jackson mankhwala ichi n'kanthu chani ngatino abwana ndikuona ni skeletoni ndi chani chimenecho

ndikuyenera kumulongosola mawa koma uonetsetse kuti upange za changu ndikuti ine ndisakakhumudwitsane ndi abwana koma ndingokuthokoza pa chifukwa chanji pa chifukwa chakuti iweyo wandimvetsera bwinobwino zomwe ndakulongosolera ine ndiye ndinene kumverako chifukwa ine ndimaopa ulendo unabwera kwathu uja ndimangoona ngati kuti iwe ukhumudwa suzabweranso basi tinanga zimene zikufunika zifike ku america ku china komanso ku malawi kuti kulikonse alandire chithandizo georgina ukunenetsadi kodi ee ndi choncho ndiyesesadi kuti ndifike pena pali ponse kuti munthu wina aliyense athandizike koma ndifuna ndikakumana ndi scientist wa ku america ndikamuuze zwisitadu iye ndi woti amadziwa zambiri zokhudzana ndi research izo ndi sizapadera ndakhulupirira kuti zonsezi zitheka ndithu chifukwa zinthu ngati zimenezi zimafuna munthu wapaderadera mpovuta kuti azimvetsetse ngati sanazimvetse bwinobwino koma inu ndi apaderadera tathokoza dokta ndiloleni ndione mkati muli ngati anthu amaliza chabwino adokta amene andoni ntchito yawo amayidziwa kwambiri anthu ambirimbiri athandizikanso ndi iwowa ine ndiwo ndimawakonda ine ndakuitanani tsiku la lero ndikufuna tikambirane za nkhaniyi pali zinthu zina zake zimene zimachitika mosokoneza mutu ndi adona akulongosolereni zikomo kwambiri a georgina mutha kumasuka toyamba ndikuthokoza kuti nonse muli pano ndikuthokozanso chifukwa cha wina aliyense amene wadzipereka kuti lerolo tikambirane pa nkhani imeneyi toyamba ndi choti nkhani zakezo zingokamba za dna Uh, ndiyoti research yanga ikukhazikitsa kuti ndizifufuza zinthu zambiri zokumbukira chifukwa anthu ambiri zomwe zinachitika mmbuyomu kalekale samafuna kuti azizitsatatu ayi Ah, ndi ine ndikufuna ndikhazikitse research inuyo koma simukuyenera kuti munyozere zimene zizidziwa ayi ubwino wa zinthuzo ndi patatu pokumbukira zinthu zakale komanso kumbwezeretsa munthu ngati samakumbukira makamaka nkhani yagona pa munthu amene ubongo wake wasokonekera sakuganiza chinthu china chilichonse komanso thupi likakhala kuti ilolo silikulongosoka loti silikugwirizana ndi memory yake ndiyenso amabalalika dongosolo lake ndiye lokhalo basi kapena zomwe mumafuna mutifotokozere ayi tanimvereni lero ndili ine ndimafuna ndifunse zambiri za dna ndi memory kuti- nkhani yake ndi kuti ingokhala dna research basi Aha, koma ngakhale zili zophweka zinthu ndikufotokozerani ndi zabwino kwambiri kwa anthu amene timayachitira mr chigwenembe mukuona madamu zomwe akulongosola anthu ambiri choncho amangofuna kuti azingopeza chuma ayi abwana kuteko zinthu ngati izizi munthu sumapita nazo patali akhala akuyesa kuteko zomwe ndikamba ineyi ndi zimene ndikuona kuti zingathe kukuthandiza e inu asisita zimene mupangazo ndi zofoyira kwambiri mufuna muzitibalalitsa ifeyo chani anaona kuti inu abalalika anangochoka basi safuna kuti ife azitizunguza ife zimenezo ayi inuyo muchoke kutsogoloko anapanga kwanuko georgina georgina chonde nanga chifukwa chani achimwene anga akuyankhula zinthu zopusa apa ine ndi chitsiru kudzalongosola izizi kapena ine ndi opusa anthu onsewo akhala akundimvetsera ine bwinobwino iye akuyankhula zinthu zopusa chifukwa chani inu achimwene kukakhala ubwana ndi kunyumba kwanu ndi akazi anu koma kuno tabwera kudzakambirana za anthu kuti athandizike kuti ife tithe kuona kuti achita bwanji anthuwa zimachita bwino kwa munthu amene sakudwala inuyo ndoti munazolowera cashgate kuba komanso corruption zimenezo ndi zimene zipangitsa kuti mankhwala simapezeka mzipatala ndiye pakali panopa ine sindingalole kuti zinthuzo zizingochitika choncho basi ine ndifuna ndikuthandizeni komanso kuthandiza anthu akudwala koma ife achimwene tidakuuzani kale sitikuvomerezani anthu ngati amenewa amangofuna kutibera ife watani kuteko zimene ndinapitira mkati mpalibe chomwe chatheka anthuwo sana mmene amangondilalatira ineyo basi sanakumvesere iya basi amangondikalipira pepani adona ifeyo ndoti taona kuti inuyo mugwira ntchito yabwino kwambiri ndi ochepa amapanga zimenezo ndiye chimene taona ifeyo taganiza kuti tingogwirana manja georgina awa ndiwo kuti iwe kwadziwa pepani bwana ife bungwe lathu achimwene ndi loyima pawokha mutha kutenga nambalayi research lililonse mungafune kuyendetsa inuyo chonde tiyimbireni sola manager amakuyamikira bwanji ndoti iwo mwina anamva ntchito zabwino zimene mumagwira inuyo ndoti mmafunika kwambiri inu ndani superintendent chizoni palibe zokamba zambiri tikuyenera kupita ku station ku station titakhala nawo limodzi ndiye kuti palibe mavuto tiyeni amene wakhala bwe mukumuziwa ndi zebi ndoti ine ntelekeni ndimagwira naye ntchito chamuchitikira ndi chani ati ku kenya ndi ethiopia anthu ambiri afa iyeyi wapulumuka anangomenyedwako ndi mnyamata wina wake wa ku japani akuti opanga zodabwitsa kwabasi iwe zebi georgina palibe chomwe ndalakwa ine anangondiona nkundimenya ndi wachitchainizi choncho koma ine sindinaziwe chomwe ndinalakwisa ayi komano amaoneka zoti amafuna china chake ndikuti ambiri kumene kwathu ko anandiuza kuti akufuna sewero koma ine sinatero ameneyo ofunika ati musake hello

wamulakwira chani frank ine sindikuziwa ndikhulupirira kuti iye uja mmamusakatu zebi koma nanga chifukwa chani mchainizi akhale akumandisaka ineyo ndinalakwisa chani kwa iyeyo driver ichose ayi taichose iwe taichose ndati iwe iwe frank ichose chifukwa chani mmesa kumene kuja kuli munthu wokupha tikwaneni tikampeze ndipo tikamfunse chimene akufuna ndi chani sitikuyenera tizingothawa iwe taichose iwe ayi franki kumeneko ndikulakwisa titha kuvulalako

kumeneko akumapanga chani akulumikizana ndi ndani

osakuwe tabwera kuno drawer ndolemera chonchi kodi koma profesa amakoka yekha chonchi chabwino tifufuze chomwe amagwirizana pulofesa ndi amene ujayo ndikuyenera kupangadi zomwezo ndiyambire pati ndofunika ndiyang'ane pena paliponse olo mmadraw

oh mulungu wanga franki tulo iwe franki sikuti ndinatanthauza kuti mpakana mu bini ndati usake m'madro sinanene mmenemo momwe amatayira zinyalala nthawi zinazake zimatha kuchitika kunena kuti zinthu zofunika kwambiri amatha kuzisiyanso m'malo ngati otero ndikuyenera ndisake mofasa mu binimo izi ndi zimene anadilita akuzafufuza bukhu lomwe amagwiritsa ntchito samze mkango akuti iwowo ndilofunika kwambiri kumbali yawo koma amene wasaka kupita kukalitenga kutereko aprofesa aja ndinayenera kuzidziwa zinthuzi aa izi ndinazipezapa zinthu zodabwitsa ndikuyenera kuziseva za ntchito chani izozo ndikazikopera izizi zithe kukhala umboni pammawa ndiye kuti ziripazi zokhudzana ndi buku limene lija eya ndi aprofesa aja zakhudziranji popeza iwo aja ndi munthu wamkulu kwambiri amene ukugwira ntchito yawo funso ndi ndani georgina tayankhula naye pepani sir panopa ndili ku nyumba kodi zingatheke kuti tikumane mawa ku ofesi kwanu koma ndi zovutirapo pang'ono kungoti ah koma ndizoti nzifunikira kwambiri titati takumana tandikenekere pang'ono amati tikakumane mawa ku ofisi ndiye nanga si kunali plan imene ikhoza kukhala nyemba atu imene singakatipese kupita ku department yawo dolo changu poti tikampeze konko georgina uh, kungoti ndidzakuuza mawa nthawi yabwino ndikapeza mpata ndidzakuyimbira ineyo ndiye kuti ndilongosola china chilichonse ineyo chabwino abwana ndakunyadirani zikomo kwambiri apapa tikuyenera kupanga zinthu zoti asaziwe kuti kunoko ife tinafikako ndiye apa tiye tibwenzerese zonse zomwe tinaziononga apa ndi zinthu zikuchita kuyenda bwinotu tikuchita kukhala ngati banja atu sokumva bwino aya panopa ndikumva bwino zandisangalasa kungoti koyambirira kuja zimakhala ngati zopingasa ndimakuona ngati iwe tambwali si nanga ndimakayikira kuti munthu wamtundu wanji amene angakwatire dokta koma ndaona kuti iwe unachilimika si nanga ukuziwa kuti madokta ife sitimafuna amuna chisawawa koma iweyo ndiye kuti ukukwanira moti inenso ndasangalala nawe kwambiri kalekale zachibwezi ndinali nazo kutali chifukwa anandiuza kuti amuna ndiopsa ati tisamawakhulupirire koma iweyo wandionetsa kanthu kena kake chikhulupiriro moti ndiwe munthu wabwino ndi choncho Ah, koma nkhani zonsezi

Uh, uh, moti uone meseji yomwe yabwera foni pako iwe pamenepo ndiye kungogona mm. Uh, mm, mm. zinthu za muubongo zili m'magulu atatu zina zimatha kupanga mosokoneza zina mwina zimabwera ngati zabwinobwino pomwe zinanso zimasokoneza thupi ukanaziwa siunakalimbana naye unakangomusiya kuti apange zake chifukwa iye samakukonda mm. ineyo ndimafuna kuti ndizapeze mamuna okuti azandikonde ineyo ndi moyo wake onse azandionesere chikondi pa mavuto olo pa mtendere franki ndi amene ali kumtima kwanga palibenso mamuna wina aliyense amene ndimamuona oposera franki mamuna azikhala wachitsanzo ngati franki ndoti iye ndi wabwino kwambiri kwa ine ndoti iye ndi ine timamvana ndoti sanandikhumudwitsepo ndoti iye zomwe ndingafune amatha kundipangira ndipo ndikukulonjeza suzandikwatira ah choka galu choka choka choka kungoti

mukatsikira pati? pa post office hello eh georgina kodi iwe waiwala mesa tinagwirizana ndikakumane ndi aprofesa naye ndikuloko ndi kuti aprofesa akhala atafika pa banki ndili mu bus ndikubwera konko wati uli mu bus kodi iwe ndi ine mesezo tinagwirizana bwinobwino kuti alisa zapange changu chabwino tangopangazo kuti

pepani ndikuyankhula ndi ndani inu mukugwirizana ndi ndani ine ndi Zaki wa georgina omwe ndifuna tikumane nanu kumene muliko zokuti inu ndi ine tinakumana ku university kuja mwandiiwala pepani ndimakumana anthu ambiri koma mungathe kundikumbutsa pang'ono komabe ndimafuna ndikambe ziwiri zitatu ah, zokhuzana ndi mchaina wina wake ndokuti inu ndi iye mukulumikizana naye pa zina zake hello kunena zoona zomwe mukukamba palibe chomwe ndikuziwa profesa mukukana chinese amene mukulumikizana naye akupha anthu ochuluka mukuyenera kuziwa kuti anapita ku polisi kukaononga pena paliponse pepana mwene ndinakakhala ndikuziwapo kalikonse ndinakatha kukufotokozerani profesa usanditenge ngati ndine nzako zimene mukupanga zikakupezani mukhoza kuchimwina chifukwa zimene mukupanga ndi zachibwana kwambiri mnzanuyo ndokuti wapanga operation polisi konko zisakumveka bwino halo zimene mukukambazi ine sindikuziziwa e mdala iwe takamba za nzeru iwe ndi mchinese mukugwirizana chani time yomwe timakuimbirani foni musaiwale zoona kuti inu ndi mchinese munayi muli limodzi mukugwirizana chani ayi mwene Ta- tandimveni sindikufuna zindikhuze koma sindikusamala mufuna chithandizo izo ndi zanu muziwe wanjinga pa Bingu uli pati tiye tikumane pa post office wanjinga tapanga changu inu mwafika ah, kungoti kulikiwu kwambiri ndikupanga bwanji pamene popo ah, nditani mukuyenera kutsika pa chomwe mwakwera chomwe muziyenda basi mutsikira pompano

mukuyenera mpange changu kwerani basi mimi pasogolo panopo tabwerani lowani masukani ndithu ndinu olandiridwa o mulungu wanga chachitika ndi chani aprofesa mwatani wawamenya ndi ndani kaya izi ndi zopusa ndani amene wawapweteka chonchi aprofesa nde osafunsa bwanji alipo amene wapanga zimenezi zopusa mmene alirimo osati ine ine ndi amene ndangowathandiza iwowa iwe tauze operation yomwe ndimapanga ineyo ndi yomwe yapangitsa kuti inenso ndikhale mmene ndikuonekeramo mayi penesiliki wati penesiliki imene ndi lady research yemwe analandira buku lomwe anapereka samze mkango chinese chija ndi omwe akumfuna ndokuti sizifunika kuti anthu akuno apite nazo patali zimene zija likuyenera kuti buku lija litengedwe komanso mchainizi uja akufuna georgina chifukwa chakuti georgina ndi omwe akudziwa zambiri za buku la samzi lakalekale kwambiri ndi lomwe akufuna zaka 520 tayi omwe linapangidwa buku limene lija

ndikuti matenda amene wa agalu anafa ambiri chifukwa ndi nthenda yochita kupangidwa ngakhale galu atha kupatsira iweyo matenda kunena chilungamo matenda amenewa afika pena paliponse mdziko linoli ngakhalenso mu chakudya chilichonse chomwe tikumadya masiku ano zotinso mukumakhalanso muli kanthenda kameneka ka kutereko mchinese uja ndi amene abwere adzagawa matenda amenewo motumizidwa ndi akuluakulu aku america komano nzokuti panali munthu wina wake yemwe anakwanirisa kupanga mankhwala omwe anagwa pa dziko lonse lapansi omwe anthu anadwala iye anakwanirisa kuwagonjetsa matenda amenewa kuzera m'mankhwala achikuda moti mizi yonse yomwe inakhuzidwa ndoti inachira chifukwa chokuti nthawi imeneyonso matenda amenewa anafika posauzana pokuti anthu ankangomwalira koma samza ku india ndemwe anathesa mwalira samze aprofesa tatuzeni uyu ndakufunira chani iyeyo ndoti iye ali ndi bukhu lopatulika lomwe mchayina akulifuna bukhulo komanso achosa moyo wa iyeyo chifukwa matenda amene akufalitsa mchinese yemwe angakwanise kuthana nawo ndi mtsikanayu nde iwowo akuona ngati iye ndi amene angathe kuwasokoneza nde akuganiza zoti angomupha iyeyo kuopa zokuti akhoza kusokoneza msika wawo omwe amafuna azagulise mankhwala omwe matenda amenewawa ku india kunoko basi nzomwezo ndikuti ininso mbali yanu ndiyomweyo tatiuzeni kuti ndingampeze kutiko mmathamangira inu kumafuna ndalama kuononga dziko lanu tazoti limese mukudwala matenda omwewonso moyo wanu ndiwofuna munthu ononga ife sichoncho franki tema kaye ndikambe nawo tikuyenera kuchitapo kanthu tikuyenera kuchitapo kanthu matenda asanafalikire kwa anthu ochuluka ine ndingoyimbira kwa za moyo ayimbire akuyenera kuti adziwe tayimbire pompano chifukwa ngati tingapange mistake anthu ambiri afa halo ine dashi ndikuyimbira kunoko ndoti panali kavuto kamene takapeza ndoti m'dera lathu linolo ndiye timafuna kuti mupereke uthenga wa mwachangu kwa anthu amene sanakhuzidwe kutsendiko tipanga zomwezo tikhulupirireni chabwino akuti apanga zimenezozo ndoti pavuta ndoti panepa pafunika ndalama popanda ndalama sindichakutumizirani katundu wanu popanda ndalama ine sindiposta katundu wanu mukuziwaso zoti patawani pano tikhale ndi ndalama ukuyenera kudziwa kuti popanda ndalama no business ukuyenera kundipasa address fast track can I help you 970 mbali yake ndi yakutiko ashop nabo chabwino ndoti ndipanga zimenezo kodi iwe ndiye kudikira chani ndakuuza kale ndipasa adiresi kodi dzina lako ndi ndani dongli adongli muuze kuti pakufunika ndalama halo mbulazi ndikukhulupirira kuti ndapanga dongosolo lonse koma zikusonyeza kunena kuti malo onse afikira kale matendawa pena paliponse mumzinda nzokuti matendawa afikapo kale nzokutinso mzipata mwadzaza kwambirinso anthu omwe akudwala matenda osadziwikawa ndikunena pano m'bale zinthu sizili bwinodi ndithu palibe chomwe ndingachitenso apa nzoti ndayesera kumbali yanga mbali chabwino tandiuzeni chipatala chomwe chili pafupi kuti anthu ochuluka Okay. awaso tatenge ibra uyu ukuyenera simuyang'anira ukutimva jengo dusa kuma stevi

o mulungu wanga ine nthenda imene imati ikangothamangira ku mtima munthu sumachedwa kumwalirayi ndiye kufunika apapa kupanga kanthu mwachangu koma mmene iye akupangira mu dziko lathu china mmene pansi pano pambali yake alipiratu amene sinthawi ya zimenezo tiona ndole apawa tikunena tipange pulani tione kuti anthu atathandiza bwanji chifukwa kuti tingozisiya anthu onse akhoza kumwalira tabwerani apapa anthu atatu muyenera munyamuke mupite kuwodi ya ana a rashidi mupita kuwodi ya akuluakulu kuti mukathandize zonse zofunika ndikuuzani imulani upita kuwodi ya azimayi apathupi kuti ukaone zisi kuti zonse kumeneko zili bwino mukuyenera kundidziwitsa ndi mmene mapeshenti mutakalape zili kumeneko kuti iwo ali bwanji kuti ine pamenepa ndione kuti ndipanga bwanji koma mukuyenera kuti zinthu zimenezizi muziyendetse mwachangu chabwino frank iwe ukuyenera kuti ukandiitanire dokta ine ndikambirane nawo zimenezo zikuyenera kuti tipange mwachangu chabwino tiyeni monga ine alungu zinthu zimenezi nzoti ine zandipatsa mantha kwambiri ndipo kuti nthenda imeneyi inachitikapo zaka 520 zapitazo m'mbuyomu panali munthu mmodzi yemwe anakwanitsa kuigonjetsa nthendayi ooh titha kunena kuti mankhwala amene anagwiritsa ntchito atha kupezeka zitengeranso ndi mmene ife tingagwirire ntchito dokta chifukwa muno mukuona kuti muli mapeshenti ambiri op- zikhoza kutheka koma peshenti amene ali pa 72 73 ndi uti amene sali bwino ndiye mmafuna zokuti ine ndipite ndikathandize pomwe okhapo madamu adona pakhoza kukhala povuta malinga ndi mmene achulukira ntchito ngati iyi madamu imafunika kukhala anthu ochuluka kwambiri adokotala ine nditha kukwanitsa ntchito iyi ngati mungandipase chilolezo komanso nditakhala ndi anthu ochuluka chifukwa ngati zinthu zimene tilife tingazichedwetse anthu onse kunoko atha kumwalira ndiye adokotala ganizani bwinobwino pamenepopo vuto ndokuti nthenda iyi yabwera kunoko mwadzidzidzi anakakhala ngati malungo ndinakathana nawo kale nthenda iyi ndi yokuti ilibe mankhwala ndiye ndisaname palibe chomwe ndingachite dr chonde ndimvetsetseni tiyeni tipange zoti tiwathandize anthuwa mwachangu ndakuuzani kale sindikwanitsa ndili nchina chochita kale adotolo

koma ndinadabwa kwambiri yeyo chifukwa zizi sizinachitikepo tauzani chifu chikuchitika ndi chani samzi anafa kale sizingachitike kwa munthu wamoyo chomwe chinakwiriridwa zaka zambuyo sichingatheke kungobwera panopa zimenezo ndikuti sizoona aba mukuyenera mungomulimbikitsa koma amati munthuyo anamuona mwa mtundu wake ndikuti zimene zingakhale zoti nzonama umuuze olo ngati zingathe kutheka antenge munthu amene abwere naye zitheka ukuyenera kuti ubwere naye kumene ukampeza timuone zotheka wachikulire komano zitengeranso ngati ndingakwanise iwe ba ukuyenera kumbweretsa kumene ukampeze zimenezo ndizotheka mfumu yanga ndipo ineyo ndiyesesa kumbali yanga tapanga zoti waimbire foni ndoti ndamuona pamira ali kumbuyo kwathuku tali naye georgina ndi mmene zilili tikuyenera kuvomereza ah kwa popo inu tiyeni tithandizane mwachangu

o mulungu wanga chochine wavulala ndikuti ife tinakumana ndi ntcheni zuja pamene pomwe mwachikhalire ndizikuti ife tikanafa eti bwanji franki franki franki uli bwinobwino koma ayi zanga sizili pabwino iye uja akufuna chani kwa ifeyo akufuna chani kwa ineyo ine ndikuona zoti ndamulakwira chani waona wekha mmene zimachitikira mtawuni muja anthu onse amafuna kundipha ine izi sindinazionepo ayi chifukwa chani anthu onse mtawuni kungondilunjika ine munthu wosalakwa ndani mwini namuyamba pene paja koma kupezeka kufuna kundipha ineyo pepa ndikukhulupirira kuti vuto ndi langa koma apapa sitikuyenera kuzisiya tikuyenera tipitirizeno tione chifukwa akutifunira ifeyo ndi chani koma ndithana naye zokuti mpaka nanga amandiphwekesa ine chonchija Frank usaganize zolakwika tiye tingochoka dera linolo tipite dera lina zosatheka

sindingalolere kupita ku nyumba opanda kugonjetsana naye amene uja ndi akuti ndiziphwekesa chomwe ndingachite ndikumugonjetsa mtchainizi uja aziwe zoti zandinyasa sindingapite ku nyumba koma akuoneka ndi wamasenga atha kutipweteka tonse tiye tingothawa tiye panopa tingolingalira za anthu amene ali kuchipatala kuti tiwathandiza bwanji mankhwala matenda aja ndimawaziwa kuti tilimbane ndi amene atangotipweteka Frank wapanga zinthu zachibwana zimenezo mukuyenera kudziwa potengeranso zomwe achita abale athu mulungu ali nafe ndipo ine ndakuti ine sindingathaweyi ndingaime ndi mphamvu zanga ndikuthana nazo zinthuzi kunena frank sitikuyenera tithawe ife kunoko ndipo ine ndikulonjeza kuti nkhondo imene timenya tonse limodzi munthu wobwera mchinese ngati ameneyu azisokoneza mdera mwathu munomo ife kumadistingi kuti ife ndi amoyo sitikuyenera kupanga choncho chifukwa palibe aliyense amene angatithandize ine nditakuthandiza dikira tiye tipeze zinthu za samu zikomwe zinasungidwa pali china chake chomwe chingathandize ifeyo ngati pali china chake choti chingathandize munthu amene ujayo Malita iwe ukuyenera kusala konkono tikuyenera kuti tikafufuze zinthu zimene samu amagwiritsa ntchito kalekale kumalo kumene zimasungidwa titha kukhala ndi mwayi kuti kumeneko mwina ndikukapezako chinthu china chake chabwino chomwe ifeyo chingatithandize mfundo imene ndimene tiyenera kuchita Malita iwe ukuyenera kuti usale uzilongosola china chilichonse m'mbuyo mwathumu

ndi cha kumenekokoko ndikomwe kungapezeke zinthuzo koma nkhani ndi malo ake nde ife tingakalowemo bwanji ndikosavuta tingopita kuja kumadzulo madzulo nzokuti anthu samakhalakoyi iyoyo ndi njira imodzi omwe tingachite ndi pokhapo mmene tingakwanirisire chifukwa ngati tingalephere ndiye kuti dolo uja ayenera kutisaka ifeyo chabwino uh, amakuziwako nda uh, takunena kuti ine nditakulondolerani konse kuja ndimakuziwa ndipo ndi malo ake

eya bwana ndingakuthandizeni bwanji ndikufuna ndiziwe chaka chimene inapangidwa cd ndiye kuti inuyo mufuna mungooda disk imene inapangidwa 1974 inapangidwa ku lajikti high yomwe anapanga disk imene ndi mulani shayi ndoti panopa ndi bwana wamkulu iyeyo dzina lake ndi mulani shayi mundiwuze kuti iye panopa akupanga chani masiku awiri apitawa ndoti iye anachoka kuno kosamaoneka koma zulozulo li ndoti anthu anamuona cha mtawonimo pa petroda yothira mafuta mtawonimo D0484789 DO68 ndakumva ndakumva 846789 ndi mnyamata amene ndampezayo akuti ndi Imran chuma chabwino koma ndikuyenera kufufuza Imran akhala chida changa koma chimene ndimafuna ine ndikufuna kudziwa kumuzi kwawo ndi adiresi kuti asandivute kumpeza wapeza yemwe akufunika si munthu mmodzi alipo 6 anthu ena andiuza kuti iwo akuthandizira mbali kwambiri akufunika ndi georgina ndi yemwe akuwalimbikitsa azinzakewo moti iye ali ndi zaka 24 satifiketi yake ndi imeneyi chonde usaphokese dero iye sese wapezenso azinzakewo ukangodziwa komwe ali makamaka georgina aphedwe zimenezo ndi zomwe ndimayenera kupanga ndipo sukuyenera kusiya aliyense apo ayi mavuto akugwera

koma sungawapeze chifukwa cha ineyo chifukwa ine sindikudziwanso kumene ali ndizoti akupangidwa tsopano ndipo sungathawe zikomo pondipatsa uthenga

imran lesiya uli naye pafupi kumene koko ayi georgina sindili ndi lesiya rashidi ndikuwuza ndikuwuza pano sindili ndi lesiya ndiyankhula nawe nthawi ina tionana imrani chifukwa chani wasowa kundiuza zinthu zofunikira imrani vuto ndi chani alo pali zomwe ndimafuna ndikuuze zinthu zofunikira panopa ndoti ndakupeza twase iwe ndi wopusa ngati ndiwe mwamuna ndipo ukhale ndi mfuti uzimenyana ndi asilikali athu usamangopha anthu osalakwa ngati iwe uli mbuzi

georgina tikuyenera tizipita zingavute ngati atipeza konkuno tikuyenera kuthawa kuno pano koma tipange franki pomwe ndipo sitingathe kumuthawitsa ayi georgina iwe usadandaule za franki ndilongosola ngati ungakwanitse utha kupita kukatenga bukhu lija chifukwa choti iye atati wabwera kuno akhoza kupeza kuti watipha kuno tonse tikuyenera tizimitse magesi kodi nanga tikazimitsa magetsi frank ndiye ali mkatimo iye samatha kufa ndikuti iye sangafe chifukwa tachotsa kale ku magetsiko wamva

Tamugwire bwino bwino. Tikuyenda kumtengera ku chipatala. Ndizoti sakupuma atu. taonani taonani ali kutsogolo kwathu

ndi zoti zinachita kulembedwa zinthu zimenezi ndi zoti zinachokera chaka cha 520 lomwe lili kalekale kwambiri kalekale lero ndoti anathandizikanso anthu ambiri potengeranso matenda amenewa mankhwala asakhale ndi a matenda okhawo ndi a matenda ambirimbiri ndi a mitundu yosiyana koma ukagwiritsa ntchito mankhwala amenewa ndikulonjezani kuti munthu utha kuchira bwinobwino ndipo ukachira sungazadwalenso ayi koma kutengera kwa anthu awawa ndi kwakuti anthuwo anachita kutipanga ife chipongwe matenda awa anali kuti anachita kuwakonza iwowa chakuti apeze ndalama koma mwa mphamvu ya mulungu zonsezi ndikuona zakanika kuti ziwachitikire iwowa koteroko ndifalitsa pena paliponse munthu wina aliyense aziwa anthu ena alionse kuti mankhwala osakuwaziwa ndiwathandiza kuti aziwe ndongotsimikiza kuti anthu amene amapanga zimenezizi aziona ndi mbali yake chifukwa tsiku limodzi azaona zinthu zonse anambe aunapo kwambirinso koma limalekerera ndi boma lathuli ife nthawi zina zake kumapezeka anthu adyera umafuna uzifunse kuti ukalandira ndalama iwe uwononga mtundu wa anthu ochuluka bwanji iweyo ofunika chilango chikhale chokhwimitsidwa kupangira kwa anthu amene amapanga zimenezi ndi miyoyo ya anthu angati yomwe imadwala matenda amenewa yomwe imafunikanso chithandizo koma ine ndikukulonjezani kuti ndidzakhala ndikupereka mankhwala kuchokera panopa mpaka na ine kumene ndingazafe ndidzakhala ndikuthandizani koma nzoti sindizavomereza kuti zonyansa zimenezi zichitikenso si zabwino kwambiri zimenezi titengere kwa anthu osauka angathandizike bwanji madera ataliatali umafunika uzilingalira moyo wa nzako wako ukautenga zoti ndi wabwinobwino uziwaonanso anzako amathanso kumavutika ukhala osakuziwa ndikupempha kuti sizachitikenso zinthu ngati zoterozi ndipo ndikukudziwitsani kuti mphatso yowachiritsa anthu inachokera kwa mulungu wangu wakumwamba ndanena kuti vuto lina lililonse kutengera mankhwala amenewa uzachira ndithu osakayikira ayi ndikuthokoza kuti uthenga umenewu wafika kwa wina aliyense ambuye akhale nanu ngati uthenga wakukhuzani